an balimakɛ ture b'a fɛ k'a tɔgɔla masadu sɔrɔ a yɛrɛ ye mariyamu n'a denkɛ kelen bɛ ɲɔgɔn kan kalo dɔw laban bɛ gɛlɛya ale bolo kosɛbɛ sɛgɛnnafiɲɛ musaka fitinin bɛ umu ye ale bɛ siso jɔnjɔn ɲini na kadɛri b'a fɛ ka yɛlɛma faaba kɔnɔ walasa ka surunya a ka baara yɔrɔ la logements sociaux n'o ye jamana ka dɛmɛsow ye olu dabɔra waasa ka nin hamiw bɛɛ fa ɲininkali min tɛnkun bɛ o de filɛ so bɛ se ka jɔ cogo di waasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen hami fa o fɔlɔ fo ka nin hamiw ɲini k'a dɔn o de y'a to jamana ɲɛmaaw ye dɛmɛso ba bi duuru jɔli baarabolo sigi sen kan san duuru kɔnɔ bakuruba la jamana faamaw ka layiduba dɔ don walasa ka malidenw ka ɲɛnamaya cogow sabati koɲuman
sago bɛ i yɛrɛ la i bara ka tɛmɛ wali yɔrɔ kan o de siratigɛ la mali gɔfɛrɛnaman ye dugubako ni soko minisiriso dɛmɛ ka bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila ni mali kɔnɔ n'a kɔkan dugukolo labaarala dɔw ye min kɛra foroba ni kɛnyɛrɛye jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ walasa ka jamana ka dɛmɛso ba bi duuru jɔli sen teliya office malien de l'habitat ye foroba cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don logements sociaux kow koɲɛ ɲɛnabɔli ma walasa ka jamanakuntigi son excellence ibrahim bubakar keita ka hakilinaw waleya n'o de ye ka logement ba bi duuru bila maliyɛnw ka bolo kan an ka baara de ye k'o hakilina ninnu nawaleya
an bɛ don min na i ko bi logements sociaux ba kelen ni kɛmɛ duuru ni bi duuru ni fila jɔra ka ban tabakɔrɔ wa u dira maaw ma kabi ba fila ni tan duuru san
n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji m'a faga a daji b'a faga kuma tɛ n da k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka nin waleya ɲuman kɛlen in na an ye o yɔrɔ kelen na so ba mugan ni kɔ jɔli bɛ senna mun na so kɛmɛ duuru ni bi duuru jɔra sifma fɛ mun yɛrɛ baara banna kaban kati sikɔrɔ ka fara faabaw kan an ka jamana sɛrikiliw n'a marabolo tilankɛ bɛɛ kelen kelen ka logements sociaux sɔrɔlen b'a ta bi duuru la ka yɛlɛ k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ko dɛmɛso ba mugan mun jɔra kati kɔkɔ plateau la olu baara labanw bɛ senna yaasa maaw ka don u kɔnɔ jamana ka logements sociaux fɛɛrɛ bolo waleyali gɔfɛrɛnaman ye kɛnɛba dɔw lasago kati kɔkɔ plateau la minnu fɛfɛ bonya bɛ se hɛktari kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn ni seegin ma lɛktari kɛmɛ fila ni bi kɔnɔntɔn ni seegin n'o ye titiri fɔnse ye mun bugunnatigɛ nimero ye ba tan ni duuru ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni mugan ni naani ye ale lasagonen don dɛmɛsow kama gɔfɛrɛnaman ka baara bolo in kadara kɔnɔ foroba ni kɛnyɛrɛye jɛɲɔgɔnya kɔnɔ a tɔ lɛkitari kɛmɛ n'o fana titiri nimero ye ba tan ni kɔnɔntɔn ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni mugan ni duuru ye o dira dugukolo ko cakɛlaw ma u bɛna kɛ hɛrɛ kura ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka an ka baara minnu n'a bɛ sen na ka lafiya don bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ son excellence ibrahim bokar keyita ale y'a fɔ cogo min na a ka hakilinaw la sigidaw sinsinna ninnu kan ni ka faranfasiyaw ni hakilijagabɔ kɛ dɛmɛso kuraw hakɛw kan min welela ko logements sociaux baara bolo nka o bɛɛ kɔfɛ fana sugantiliw kɛra so ɲumanw ani so bɛrɛbɛnnenw kan misali la ka so jɔ ka di walima k'a bila luwaze la ni k'a labila maaw ye ka so jɔ lojuratɔw kama ani maabakɔrɔ si janfalenw ye i n'a fɔ fana ka kalandenw tɔgɔlasow jɔ fɔɔ ka taa se baarakɛlaw tɔgɔla yɔrɔw jɔliw ma o ni a ɲɔgɔnna caaman nin na kɛ sababu ɲuman ye an ma ka se ka maliyɛnw ka hakilinaw n'u ka hɛrɛ kura o dayɛlɛ i n'a fɔ perezidan ibrahim bokar keyita ale ye a ɲɛfɔ cogo min na a ka hakilinaw la ni logements sociaux ba bi duuru ye ka di maliyɛnw ma nin sokofɔtaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na n'o ye ka u suguya ni u sɔngɔw bɛrɛ bɛn maaw ma minnu bɛ don u kɔnɔ ka fara o kan k'u jiw ni u kuranw sɔngɔ bɛrɛ bɛn a kana kɛ degun ye u matarafabaw ma jamana ye nin dɛmɛso logements sociaux baara sinsinnenw sigi sen kan min bɛ dɛmɛba kɛ sigida sɔrɔ ko la sini ɲɛsigi jɔnjɔn don fana ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ an balimakɛ turekɛ mariyamu umu kadɛri ani maliden maa ba kɛmɛ caman ye minnu degunnen don ka kundogoyɔrɔ sɔrɔ sow sɔngɔkow cogoya kama jamana y'aw faamu wa a bɛ ka wulikajɔba kɛ kundogoyɔrɔ jɔnjɔn ka sɔrɔ sabula n'i ko ka siniɲɛsigi dilan fɔɔ i ka dɛmɛso jɔnjɔn ni bɛrɛbɛnnenw jɔ jamanaden bɛɛ ka ɲɛnamaya ɲuman sɔrɔ